an bɛ aw kibaruya k'a fɔ nin an selen aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o de ye kɛnɛya bulon ye la santé mun bɛ lase aw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun suna tv savana jabarani sanfɛla la tarata o tarata nɛgɛ kaɲa tan n'o tɛmɛna ni sanga bi saba ani alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲa tan ni o tɛmɛna ni sanga bi saba ye ka da kan o cogoya kelen fana la e, kari o kari n'o ye dimasi ye 19h30 nɛgɛ kaɲa tan ni kɔnɔntɔn n'o tɛmɛna e, ni sanga bi saba ye an bɛ yɔrɔ min na bi sa o de ye k'a fɔ eh, yirimajɔ zɛrini ye balontan tɛrɛn min ni o bɛ mali yɛrɛ tɔgɔ la balontan tɛrɛnba ye stade 26 mars o tilebinyan fan fɛ an bɛ yen yɔrɔ in na an bɛ yɔrɔ min na o de ye kɛnɛyaso min bɛ yen n'a bɛ wele ko clinique nour ani an ka dɔkitɛriba min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi sa o de ye dɔkitɛri adama dunbiya ye an bɛna kuma bana min kan bi o de ye noma ye noma ni ale ye bana min ye an b'a wele bamanankan na ko namadorogo ɲɛdalabana don a bɛ maa sɔrɔ ɲɛda la ani dakɔnɔnabanaw o ye a cogoya dɔw ye donc bi ni ala sɔnna yanni an ka don kuma kɔnɔna la an bɛ kuma di dɔkitɛri yɛrɛ ma a ka lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen a ka foli kɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o tuma na sa dɔkitɛri komi lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen sigilen don ka i kɔnɔ donc i bɛ dɔɔnin fɔ lamɛnnikɛbagaw ye yanni an ka don kuma kɔnɔna la

Donc ne ka baara bɛnnen don ɲɛda banaw opereli ma donc kɛrɛnkɛrɛnya na an ka baara bolofara dɔ de an bɛna kuma o kan bi ɔ an bɛ baara kɛ kiliniki min na o kiliniki tɔgɔ kiliniki nuru a bɛ yirimajɔ balontan tɛrɛn tilebinyan fan fɛ o de ye ɲininkali jaabi ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ docteur fo lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen ye docteur ka kuma mɛn sisan docteur ka nisɔndiya min yɛrɛ bɛ a la donc ka da nin émission sigili kan kɛnɛya mun ni adamaden si tɛ se ka taa a kɔ i ye setigi i ye fantan ye eh, jɔyɔrɔbatigi ye o i tɛ fɛn na o i mago bɛ kɛnɛya la walasa ka se ka i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o tuma na sa dɔkitɛri i n'a fɔ an y'a fɔ lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen cogoya min na eh, noma namadorogo ni o ye ɲɛdalabana ye an bɛ se k'a dɔn noma in an b'a dɔn ni fɛn jumɛn ye noma yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye dɔkitɛri
Ah, ɲininkali diyara n ye dunya i ka ɲininkali diyara n ye eh, n'i ye noma fɔ a tɔgɔ tubabukan na ko noma bana in tɔgɔ dɔ ye mais bamanankan na a tɔgɔ ko namanorogo namanorogo ye bana ye a bɛ ɲɛda de minɛ ka caya ka taa fo da kɔnɔna la bana in na a ka kɛrɛnkɛrɛnnen don a bɛ ɲɛda de ɲimi donc a bɛ ɲɛda sogo ɲimi ka na a bɛ se ka sogo ɲimi ka a kolo fo ka don kɔnɔna la k'a kolo ɲimi ka taa fo ɲintaraw la ka olu bɛɛ ɲimi donc bana in b'o de kɛ maintenant bana in bɛ denmisɛnnin na bana de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ denmisɛnnin minɛ denmisɛnnin minnu bɛ san kelen ka taa bila san wɔɔrɔ maintenant a ka teli ka mɔgɔ minnu fana sɔrɔ mɔgɔ minnu denmisɛnnin minnu bɛ yen seba t'u ye u bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min seba t'u ye o yɔrɔ mɔgɔw ye yɛ ani ji ji sanuman tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ani dakɔnɔna sanuyali ma matarafa denmisɛnnin na ka minnu bolo bɔn an y'a fɔ cogo min na u bɛ dɛsɛ ko kelen ye donc a bɛ jamana minnu minɛ jamana minnu ni an bɛ se k'a fɔ baloko dɛsɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka caya ani kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na mali b'o la bi donc o jamana ninnu na an bɛ se ka jamana mali b'o la senegal b'o la cote d'ivoire b'o la niger nigeria ninnu olu bɛɛ bana in ye bana ye bana kura tɛ bana kɔrɔba de don a dɔnnen don donc a bɛ se ka sɔrɔ o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na o de ye bana yɛrɛ kunkanko kuma ye fɔlɔ bana in yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ nin ye bana ye bana min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ɲɛda bu dun ka don eh, fo dakɔnɔnakolo la ni dakɔnɔnakolo kɔni dunna ka wa e kɔni ka dumuni ko o bɛ gɛlɛya hali ka ɲɛ jɔ mɔgɔ la ka kuma o kɔni o bɛ gɛlɛya kɔlɔlɔba min bɛ bana in na an b'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ a ka ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ eh, bana in tɔɔrɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ docteur an kɛlen kɔfɛ k'a dɔn sa bana in yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye Eh, yala sababuya dɔw bɛ bana in na an bɛ se ka an sinsin minnu kan k'a fɔ k'olu le sababuya sababuya min bɛ se ka kɛ bana ninnu yɛrɛ sɔrɔ sababu ye adamaden yɛrɛ la. Okay. Eh, hali bi an b'i fo k'i barikada eh, Dunbiya eh, o yɔrɔ la an bɛ segin tuguni an kɔ dɔɔni bana in y'a fɔ cogo min na bana in ye a sababuba fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ye baloko dɛsɛ de ye. donc ni i b'a fɔ an balimaw bɛ hakɛ to c'est-à-dire dɛsɛbagatɔ bana yɛrɛ de don sinon n'i y'a jateminɛ den minnu bɛ yen ko baloko dɛsɛ b'u la den minnu bɛ yen ni u serela u ka sereli la u dabɔcogo ma ɲa donc n'an b'a fɔ ko eh, sevrage mal géré ani denmisɛnnin dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u bɛ yɔrɔ la minnu bɛ kɔfɛ kosɛbɛ u ma se ka boloci matarafa donc bolocibaliya la bana dɔ bɛ yen o bana in bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ɲɔnin donc ɲɔnin mana den minnu fɛnɛ minɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in lase mɔgɔ ma o fɛnɛ kɔfɛ sumaya bana kelen kelen minnu n'an bɛ a ye yɔrɔw la denmisɛnnin minnu fɛnɛ bɛ yen ko sumaya bana tɛ bɔ a la kuma bɛɛ a b'u ka kɛlɛkɛ farikolo kɛlɛkɛdenw fɛgɛya a bɛ se k'olu fɛnɛ minɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ bana kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔ adamaden yɛrɛ minɛ ka se ka i farikolo kɛlɛkɛdenw fanga dɔgɔya a bɛ se ka kɛ sababu ye n'olu fana bɛ denmisɛnnin minnu fana la a bɛ se ka olu fana minɛ donc kunba minnu bɛ bana in na o de y'olu ye ka caya. docteur ni n y'a faamuya baloko dɛsɛ o yɛrɛ ye bana in yɛrɛ surusuba ye bana in kolomayɔrɔba de ye kɛ dɛsɛ baloko dɛsɛ baloko dɛsɛ bɛ denmisɛnnin minnu na i y'a fɔ ten ani fana mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ma boloci matarafa denmisɛnninya kɔnɔna la fo a kɛra sababu ye ka ɲɔni bɔ denmisɛnninw la o bɛ se ka kɛ sababu ye ɔ bana minnu fana bɛ kɛ sababu ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ adamaden farikolo la ni o bɛ banakisɛ kunbɛn banakisɛ minnu nana dɔrɔn o b'o kunbɛn n'olu dɛsɛr'u ka baara la donc o bɛ kɛ sababu ye ka bana in bila mɔgɔ la sumaya minnu ni o ye le palu an bɛ le paludisme o fana bɛ kɛ sababu ye k'a bila mɔgɔ la donc docteur nin sababuya ninnu nin mɛnnen kɔfɛ ni ala sɔnna lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen na hakili to a la ka se ka eh, ninnu bana ninnu sababuya ninnu kɔlɔsi cogoya min na a kana se ka denmisɛnninw minɛ docteur n'an bɔra o ɲininkali na o ɲininkali in b'an gun ka taa ɲininkali wɛrɛ la o de ye yala an bɛ se ka sira dɔw ta walasa ka se ka an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ bana in ma k'an yɛrɛ tanga ka bɔ a ma i n'a fɔ an b'a fɔ an fɛ bamanankan na cogoya min na ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ n'i y'a mɛn a y'i minɛ i y'a furakɛ a y'i minɛ de n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de donc sababuya minnu bɛ yen n'an bɛ se k'o kɛ bana in yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ cogoya min na. ok o ɲininkali diyara an ye donc euh, bana in n'an b'a fɔ o ma ko o ye euh, o de bɛ wele ko prévention tubabukan na ka bana kunbɛn donc bana an y'a fɔ cogo min na c'est à dire que denmisɛnnin minnu tɛ da kɔnɔla sanuya ɲɛdɔn o matarafalen t'u fɛ yen baloko dɛsɛ bɛ yen. donc ale la walasa k'i kisi a ma denmisɛnnin minnu ni hali yɔrɔ la n'i ye dɛsɛbagatɔ ye k'i janto denmisɛnninw ka balo la ka balo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini u ye k'i hakili t'u la k'u tɔbɔtɔ ka ɲa maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ ka denmisɛnninw yɛrɛ ka da sanuyali k'o matarafa kosɛbɛ n'i kɔni y'o matarafa i bɛ bɔ a kalama parce que bana in n'a nana mɔgɔ minɛ ni denmisɛnnin minnu da kɔnɔna tɛ sanuya i b'a ye a bɛ bɔ a kalama don min na dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye tiɲɛli kɛ ka ban donc a ye ɲɛda bɛ funu a b'a fɔ a bana in y'a daminɛ o b'a sɔrɔ a ye problème kɛ ka ban donc o la an bɛ se ka kun belebeleba fila min fɔ ni mɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ tanga o ma denmisɛnninya n'i bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a dɛsɛlen don i n'a fɔ an b'a fɔ sɛfan ninnu ni fɛn ninnu dumuni minnu nafalen bɛ se denmisɛnninw ma k'o ɲini u ye u ka to k'o dun eh, ka tɛmɛ an ka foroba dumuni ninnu fana kan o b'u kolo gɛlɛya kosɛbɛ ani ka dakɔnɔna sanuyali k'o matarafa denmisɛnninw ye n'o kɔni kɛra o fɛn belebeleba fila yɛrɛ dama o bɛ se ka mɔgɔ kisi nin bana in ma eh, docteur i ye kuma dɔ fɔ i ka eh, kuma kɔnɔna la o bɛ an sama ka se ɲininkali dɔ ma ni o de ye ko ko barisa fo denmisɛnnin ɲɛda fununi o y'a sɔrɔ a ye eh, nɔ bila denmisɛnnin la ka bana juguya ka ban o tuma na o bana in daminɛ la taamaseere dɔw bɛ yen n'an y'olu ye minnu bɛ se ka kɛ bana in sababu ye ni an ye taamaseere jumɛn ye an bɛ se k'a fɔ jaa bana in bɛ denmisɛnnin la walasa an ka se ka wuli k'a furakɛ joona yanni a ka juguya kosɛbɛ. ok o ɲininkali fana diyara an ye donc bana in ni a daminɛ la walasa i k'a dɔn ko farikolo eh, eh, noma in bɛ ka a daminɛ na kuma caman. kɔlɔsili de kan ka kɛ n'i y'a daminɛ dɔn ka ban a ka ca la yɛrɛ bana in tɛ se noma yɔrɔ ma parce que i bɛ sɔmi joona i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen sinon a bɛ tiɲɛni de kɛ mais ni depuis i bɛ sɔmi denmisɛnnin na ko a fari ka kalan donc farikalaya b'a la o kɔfɛ i y'a ye a dafurugu ni bɛ ka funu dɔɔni ka taa bila da kɔnɔna la o kɔfɛ i y'a ye kɔnɔboli bɛ ka den in minɛ donc i tɛ ka taabolo dɔn a la donc n'i y'o ye semaine kelen semaine fila mana tɛmɛ ka se semaine saba ma dɔrɔn a b'o de kɛ o ye a b'a fɔ o ma ko phase initiale donc n'a bɔra o yɔrɔ la i ma se ka jateminɛ boli denmisɛnnin kan fo a fari nana kalaya i m'o kɔlɔsi dafurugu nana funu i m'o minɛ sɛbɛko ye a kɔnɔ nana boli i m'o minɛ sɛbɛko ye donc ni kunɲɔgɔn saba tɛmɛna dɔrɔn voilà a bɛna se phase dɔ ma an b'a fɔ o ma ko la phase gangréneuse donc phase gangréneuse la o de ye o yɔrɔ yɛrɛ de la a bɛ sogo ɲimi daminɛ Donc o taamasiyɛnba fɔlɔfɔlɔ min b'o la, i b'a ye a bɛ ɲɛda yɔrɔ dɔ lajɛ n'a a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na, a bɛ finman kɛ yen ka se ka o golo fin ten donc n'a y'o golo fin a funu kɔfɛ o golow bɛ fin donc n'o finna i b'a ye aa o y'a sɔrɔ a ye o yɔrɔ in an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ ne bɛ o yɔrɔ sara ka ban donc o ye a côté filanan ye donc n'a a bɔr'o la a bɛ sɔrɔ ka nɔ nɔnin dɔ bila yen donc hali n'i tigɛ da o la dɔrɔn a b'a essayer k'a fɔ k'a bɛ bin donc o waati la phase gangrène o de waati ka kasara ka bon kosɛbɛ parce que o b'a sɔrɔ a ye den dɛsɛ imagine an y'a fɔ daminɛ la a kɔnɔ bolila o ma o ma jate a fari kalayara o ma jate a nana b'o la f'a nana dafurugu yɔrɔ dɔ bɛ yen a nana o fin donc o kɔrɔ k'a ye sogo yɛrɛ ɲimi daminɛ donc n'i ma sɔmi o bɛɛ la n'a ye sogo ɲimi ka finman k'a la dɔrɔn a bɛ taa ka bɔ o la ka taa kolo la donc n'a ye kolo fana fɛn dɔrɔn a b'a to la a bɛ ɲimini kɛ ɲimini kɛ bon o phase ninnu de la a bɛ se ka kɔlɔlɔba fɔlɔ min kɛ denmisɛnnin na a ye i b'a sɔrɔ a ye jeli dɛsɛ ka ban parce que a fari kalayara o ma minɛ kɔnɔboli y'a minɛ o ma minɛ a bɛna jeli dɛsɛ bila a la donc n'a tɛmɛna jeli dɛsɛ yɔrɔ kan a bɛna sɔrɔ ka den dɛsɛ donc o waati ninnu de la hali n'i wulila a b'a sɔrɔ a ye kɔlɔlɔ kɛ ka ban i y'a ye donc ni bana in bɛ na mɔgɔ la a bɛ nin taabolo taabolo ninnu de kɛ adamaden na docteur an y'i ka eh, kuma faamuya a ka kan denba bɛɛ lajɛlen ani den somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka nin jateminɛ docteur ye taamaseereba fɔlɔ min fɔ o de ye denmisɛnnin fari kalayaliba k'a fɔ ko fari ka kalan a tɛ kɔtigɛ o ye a taamaseere fɔlɔ ye ni o bɔra yen k'a fɔ denmisɛnnin a dafurugu tora ka funufunu a yɛrɛ ma tamasi sababuya foyi t'a la o ye a taamaseere dɔ ye kɔnɔboli fana ka na den minɛ semaine kelen semaine fila donc fo ka se semaine saba ma ni taamaseere saba in farikalaya dafurugu funu ani kɔnɔboli